dhuit agus fáilte go dtí an rang Gaeilge inniu. Inniu, ba mhaith liom féachaint ar saoire in Éirinn, ok? So, tá tú ag dul ar do laethanta saoire in Éirinn. So, féach ansin, tá a lán le déanamh in Éirinn, there's lots to do. Ok, so, em, féach ar na radhairc atá liostaithe ar an léarscáil seo. Look at the, the attractions. that are listed atá liostaithe ar an léarscáil seo on this map déan liosta uimhir a haon de na háiteanna ina raibh tú ok so scríobh liosta d'aon áit ina raibh tú so an raibh tú ag Cruach Phádraig? uimhir a haon an raibh tú ag Binn Chuilceach? Binn Chuilceach? uimhir a dó cad é Binn Chuilceach? Caithfidh tú féachaint air sin. Is it Tara Hill? No. Ok, so cuir isteach, déan Google air sin, níl a fhios agam cad é sin. Uimhir a trí, Tory, so is oileán, Tory Island, Toraigh. Ok, agus araile. Tá a lán lán. So uimhir a haon, Uimhir a haon, Déan liosta isteach i do chóipleabhar, scríobh an Ghaeilge agus an Béarla, OK, den liosta sin 1 go dtí 15 and then cuir tic in aice leis na cinn a raibh tusa ann. OK, so mar shampla, mar shampla, yeah, Cruach Phádraig, Croagh Patrick, yeah, bhí mé i, i Maigh Eo an bhliain seo caite agus chuaigh mé suas Cruach Phádraig so tic in aice leis sin. An dtuigeann tú? So an Ghaeilge agus an Béarla. Then, uimhir a dó, em, ok, uimhir a dó, so, em, de na háiteanna ar mhaith leat cuairt a thabhairt orthu, ok, so instead of a tic this time, you might just put a little, eh, X, ok, X, which means, haven't been there but ba mhaith liom dul. And then uimhir a trí, eh, de na háiteanna nár mhaith leat cuairt a thabhairt orthu any of those that you'd say, nah, wouldn't be my thing, not my bag níl suim agam ann ok cuir ciorcal in aice leis ok cuir ciorcal little circle beside it ok code it for yourself ok ansin tá tú críochnaithe ansin sin tasc a haon críochnaithe anois tasc a dó so scríobh agus labhair tá a so cén áit in Éirinn ab fhearr duitse? so where's your favourite place in Ireland? Déan an ceistneoir seo leis an duine in aice leat, ok, well, níl aon duine in aice leat, there's nobody beside you, you're on your own, tá tú i d'aonar. An aontaíonn tú leis na torthaí? Ok, so what you'll do is tick, try to tick two that you, you agree with, ok? So uimhir a haon, Tá suim ollmhór agam i stair na hÉireann. OK, suim, interest, ollmhór is massive. I have a massive interest in stair na hÉireann, the history of Ireland. OK? Uimhir a dó, taitníonn saoirí gníomhaíocha liom. OK, bhí sé sin againn, we've had that saoirí gníomhaíocha, act, activity or adventure holidays. Uimhir a trí, is fearr liom a bheith amuigh faoin aer.

Ba bhreá liom gach radharc staire in Éirinn a fheiceáil. OK. Is fearr liom I do prefer Ba bhreá liom I would prefer I or sorry I would love Ba bhreá liom Is breá liom I love Ba bhreá liom I would love to see gach radharc staire every historical site in Éirinn. Is fearr liom saoirí corraitheacha eachtrúla hmm corraitheach exciting, eachtrúil, is a kind of, I suppose, an adventure, holiday. Uimhir a trí, Is fearr liom a bheith san fhiántas, san fhiántas. Cad is brí le fiáin? Ó, tá an buachaill sin fiáin, wild. So, an fhiántas, the wilderness. An-mhaith, sin focal nua duit. Uimhir a ceathair, Is breá liom radhairc shíochánta, Hmm, what kind of sights are they, síocháin, cad is brí le síocháin? na Gardaí Síochána, the guardians of peace, so peaceful sights, mhm, ok, ok, agus lean ar aghaidh, C agus D, ok, so scríobh an Ghaeilge agus an Béarla, you're going to pick, piocann tú dhá cheann as A, pick dhá cheann as B, as C agus as D, scríobh an Ghaeilge agus an Béarla i do chóipleabhar. Go n-éirí an t-ádh leat. Slán.